ndị be anyị ndewonu ụbọchị taa abịara m ka m gosi unu ka m si wee si ofe ọkwụrụ na ụgba nke a kpọrọ ụkpaka ofe a sọgburu onwe ya ọ na-enye ọbara n'arụ ofe a bụ iricha ikweru na ọ na-eme ị jụkwanụ na ọ ka fọrọ ọzọ ị ga-ejikwanụ nri onunu ọbụla nke masịrị gị wee rie ofe a ngwa soro m ka m gosi gị ka m si wee si ya ihe izizi m bukwanụ ụzọ wee mee wụ ịsayi okporoko n'ime ite Mira's kitchen dey for you. Mira's, Mira's, Mira's kitchen dey for you. Mira's, dey dey for you.
ịsa isi okporoko ịgba ya mmiri nke ga-esi okporoko a ihe ọzọzi bụ iwere ogiri bekee kpaa ya n'ime itikwanụ ya nnu itisia ya ịkpaa ya akpaa ịkpachazie ya imechie ite ka okporoko a yie mana biko ekwekwala ka o puo ma ya dee ede oge na-adịghị anya ka m ga nenekwanụ okporoko kpukpu ya ite ị na-anya fụ na ọ sụọla ma yekwanụ ka m si wee chọọ

ka azụ yiekwanụ ma anyị chebe azụ ka o yie anyị ga-aga akwado ngwa nri nke anyị ga-eji wee sie ofe a nke a bụ ọkwụrụ asachasịala m ya ọkwụrụ na-enye ezigbo ihe n'ahụ ma na-edozisi ahụ ihe ọzọ wụzikwa ibe ya ebe ibe ya ka o si wee masị gị Ọ bụrụ na taa bụ izizi gị ịnọnyere anyị nnọọ rinne biko echefukwana imetụrụ anyị aka na mgbịrịgba ahụ nke sịrị subscribe ma tụsara anyị ozi a ka ndị nke na-afụbekwaha soro wee fụ

ihe ọzọ wụzikwa ka anyị nene azụ nke anyị siri n'ọkụ eo lekwa ka ọ na-agbọ o yiekwalanụ ihe ọzọ ị ga-eme wụ gụpụta dị azụ ịgụpụta ya ka azụ a ghara ịgbarisi n'ime ofe a maka anyị chọrọ anyị na-eri ofe a anyị na-atakọta azụ a ijiri aka na-awabiri ya na-ata As long as it kịta anyị gụpụtasịrị azụ a dosi ya n'ofu akụkụ ihe ọzọzi wụ ka anyị kwakọrọ ngwa nri nke anyị ga-eji sie ofe a ana m awi crayfish iwi ka o si wee masị gị ihe ọzọzi bụ okpeyi nke m ji mmiri wee gbari awi m ya itikwanụ mkpụrụ ụzụza a kwọrọ akwọ ma ị chọkwa ọ na-amasị m nke ukwuu iti mkpụrụ ụzụza n'ofe ihe ọzọzi m tiri abụrụ ose ndụ iti ya ka o si masị gị anyị awiba mmanụ nri mmanụ nri a iwechazie ya ịkpa ịkpachazie ya imechie ite ka mmanụ a wee gbakwanụ ọfụma wee yekwanụ oge na-adịghị anya ka anyị gaa nenekwanụ ihe anyị siri i ne anya fụ na m ekwughena ite kpawa ọ gbọsiela ike nke ee ewerezie m azụ ọkpọ marụkwa na ya ejiha anụ esi ofe a saibe azụ ọkpọ a jiri nwayọọ na-asa ya n'ime ite ite ka o wee na-asụ pọtọpọtọ kịta m saisigoro azụ a akwụkwọ nri ka anyị ga-eji wee si ofe a bụ akwụkwọ ụzụza nke akpọnwụrụ akpọnwụ i ne anya fụ na m etiisigo asaisigo m ya n'ime kpaa ya kpachie emechikwanụ m ite ka ọ gbọtụ anyị agakwanụ gaa nene ihe anyị siri n'ọkụ o nekwa ka o si agbọ akpa ya akpa mana ị chọọkwa i jirikwa akwụkwọ nri ọbụla nke masịrị gị wee sie ya ihe ọzọ anyị ga-awụizi bụ ọkọrọ nke anyị chara acha i ne anya n'ofe ọkwụrụ ndị nke ọzọ m na-esi ana m egosi unu ebe m kwọrọ akwọ mana nke a mm anyị agaghị akwọ ya akwọ nke a bụ nke ya wụ ị na-eri ị na-atakọ ya ọ na-ada kakamkam na n'ọnụ ma kpaa ya ka ihe niile gakọọ ọfụma anyị akpaghasịgokwa ihe ọzọ anyị ga-awa bụ gịnị ụkpaka nke ụfọdụ na-akpọ ụgba i weisizi ụgba ka o si wee masị gị ị kpaba ya akpa
As long as it concern kitchen, as long as it concern belle, you know who to call, Obajo Dollar.
kịta anyị ga-awe azụ ahụ nke anyị siri esi i weisie i jiri nwayọọ with ndidi obi umeala wee kpawaba ka azụ a ghara ịgbarịsị n'ime ofe a mgbe m kpaghasịziri ya enee m anya n'ime ofe a sị gịnị ee mmiri adịọkwa n'ime ofe a eme aṅa ewere m nwa ntịntị mmiri tii ya ma kpaakwa ya ka m marụkwa na o zuola mana ka anyị na-ejekwa ihe ọzọzi ewere m crayfish wee wee ya wee titukwuo ya ofu ogiri bekee n'ime ya mgbe anyị mesizi anyị akpaba ya kpaba ya ka a ma na ihe niile agakọọna ọfụma ụmụnne m nekwanụ m ha ka m kpaghasịziri ihe nke a m sị mbakwa mmiri adịbekwa ka m si wee chọọ ewerukwuo mụ mmiri ma titikwuo ya wee kpachazie mgbe m kpaghasị m sị hmm, o zuola ugbu a ihe ọzọzikwa o inene ya makwa na nnu na ogiri bekee atụrụ ya mesizie ya ekpuchie m ya ọ gbọọ

gịnị ọzọzọ wụkwa gịnị iri ya eri ibutewe efere gị ka anyị kupụtewe ị ga-eji ihe onuno ọbụla nke masịrị gị wee rie ofe a ofe a tọrọ nke a ka a na-akpọ ofe ọgwụ ọbara nke ga-abụ i richaa ị jụọ na ọ fọrọ ọzọ okenye ma nwata ga-erikwa n'ofe a ụmụnne m kedu ka unu si wee fee ofe a ama m na ọ ga-amasị unu nke ukwuu sikwanụ ofe a ka unu marụ ka ọ dị biko sienụ ya unu sichaa meenụ ka m marụ na comment section ka o si wee gazi ka ọ dịkwanụ